Ihe o o na-ewe gị iwe ndị iwe m ewe ya ewela ulu ndị akwa m ndị m ebe akwa ulu ebela akwa ndị mma achịkwala mmadụ ọchị ulu achịele mmadụ ọchị o nwere ihe mere m ji wee bịa shi ka m bịa kwuo taa ala m agaghị la ụzọ wee la-ahụ nwata nwaanyị mmechi mkpu la ọkụ la-agba bi ngwa ochie wụ ndị mmadụ dịrị uke njọ ọla ị makwa la o nwere ka m fụtara ha ala abụọ echela ọkụ aka gba ala ọkwa mbọchị ole ole eyi ihe ala origburu onwe n'ụkwa mbọla ile ole eri ihe ala apa ji ya ala akpa ashịrị ihe ole eri mụ wochi ọla ihe mere ọkụ m ji gbaba bi a jụọla eseche nwata nwaanyị ala ogwe mgbe ọkụ m gbabara e wee shi la ka ọkụ nshi gbaba awụla rum onye ọjọọ ka ọkụ ahụ nshi webatala nke mala iro la achịchị nlọ la obu mmadụ ekweghị ndị ahụ ha ga-eke ha ga-enyere nwaanyị aka ha hafụ ụlọ ụlọ ya tapịa ka akịka nji ka ihe progress mmadụ nshi ewu ewu nji ụdị mmadụ ewu eh ị wụ onye achịchị obu ị makwa na ndụ la mma amịfụta ọmịmị ihe la shi agarụ ha ike ndụ ha ndụ na nna ata hiri ahịrịhịrịhịrị ịgaji ha ruo mgbe ha agaji ha agala oge ha rụzie mgbe ha agaghị ele oge ha lọrọ la-akọgbu ndị ngara ịgaghị ala nwee nsogbu ha ala ekwu maka ọ kawụ la afụtara ashịrị ọkpa kawụ la afụta ị la-akpake ashịrị kpaa positive ashịrị e nweru ashịrị nke ọma kpaa ashịrị alụ ị kpaa o mee onye ahụ o wefutere ihe ọma ofu nwata nwaanyị recha arụ gaa be nwata nwoke jee kpaarụ nwata nwoke shi la nwunye ọ lụrụ nza 5 years n'onwegwuru mgbe onye ara nji eruru lalụbegwu akalala ọnya ka m ji wee shi ka m bịa kwuo la ji nwata nwaanyị ahụ bịara gwa m shi m la onye mba ọrịa ihe ewu enyi nwunye ish bịara bụ ọrịa la years back before onye alụwa nwunye la nwunye i la onye ara oji eruru nwunye nya wo shi ọlọka mgbe ọshi n'iyi nya wo shi nwunye ọshi na nwunye ile anya ma ha ma ogeru jibe o nwere ihe ọ geru ga emete wote mmere oji onye ara njiji eruke ala ote ha ka onye ara nji erukara ka ji bịa lụwa nya wo shi la nsogbu adụ la o nwe ihe o mere ma onye ara ji eruola ha ala oji onye isi ndụ mmala eji eru ya wee bịa shi mma ọmị mụ bịa kele lelee mụwa shị la ọkwa ihe m dokwe mma ụka achụla nwata nwaanyị a be ji mana o regheri mmadụ ọ kpabigoro ụwa ashịrị ashịrị alụ iru oha ịtụtụrụ mkpume tụwa oji mana ị mala ihe a wụ ashị nwoke na-akpa nwaanyị na-akpa nje ka isi mata ọlọdụ iwukwara ụlọ ọgụ ka ọlụ ndụ m akọ ọkọ ọlụ akọbawa ọkọ ị ga-akọ ihe emeghe eme bọọ shilọ ihe mle o mere eme kpadebe onye ọbụla ka anyị chịlie aka la ofu ọkụ were iwe taba nka chịlie aka la ofu ọkụ were taba nka hafụ ashịrị maka na ashịrị akpaji ha ọkwa mkpala mana ihe mmemme were ịkpala kịọ mbụ ọ tụgharịa eme ahụba onye ka m ji shi ashị erula eke alawakwa m nọ n'iru soro m ala ha ulu soro m laa sorokwa m bịa hụ bịa hụla vidiyo ọjọọ bịa hụta ngwalụ tụsabalụ vidiyo tụsabalụ tụsabalụ vidiyo tụsabalụ kpọbalụ ha nje ka ha nlọ ndị igbo niile ndị achị nje ka ha nlọ kpọba ha ndị ọgwụ nta nje ibe ha nlọ ee ndị ọka ndị nnewi ha lọkọ ole shị ha bịabala ọkpọtụba ihe na-emekwe ka ei